Wawa zfumu wawa zfumu lero ndabwera ndi nkhani yokhudzana ndi mtsikana uyu ndi cholinga choti ana ambiri mutengere phunziro mu nkhani imeneyi. Mtsikana ameneyu anabadwa mu banja labwino china chilichonse chinali bwino mayi ake ndi bambo ake banja lawo linali labwino kwambiri koma iyeyu atangobadwa bambo ake adasintha khalidwe adayamba kuwamenya akazi awo akazi awo akhala akupirira ee ndiye bambo uja ataona kuti mayi uja sakusuntha Zotsatira zake bambo uja anathawa pakhomo paja. Mayi aja adapitiriza kusamala mwana wawo mpakana mwana wawo uja adamaliza school form 4. Nde akudikira kuti azipita ku college bambo ake aja adaonekera ndi ka nkhope ka chikondi adayamba kumuuza mwana uja ine ndine bambo ako ndimafuna ntamakuthandiza koma mayi ako samandilola. Anam'gulira foni, ankam'gulira zovala, tsiku lina lililonse ankamuimbira foni, kumam'imbira mwana wawo. Nde mwana uja adapoira ndi chikondi cha bambo ake chifukwa choti bambo ake aja ankamuuza zoipa zokhudzana ndi mayi ake. Zotsatira zake ankaona ngati mayi ake ndi oipa. Bambo ake aja akhalabe akumuthandiza mwana uja mwakabisalira, mayi ake asakudziwa. Tsiku lina anamuuza mwana uja, Udziwa chani? Tipite ku khoti. tikatsegule mulandu against mayi ako ndipo mwana uja adavomera adapita ku court anakatsegula mulandu mulandu ukukambidwa judge anamfunsa mwanayu iwe tatiuze panopa uli ndi zaka 18 ufuna uzikhala ndi ndani mwana uja anasankha bambo ake adawataya mayi ake adayiwala chikondi cha mayi zotsatira zake bambo uja anamtenga mwana uja adayamba kukhala naye limodzi atakhala naye limodzi anampanga introduce mwana uja ku Adangosuta ma drip nde tsiku lina mayi ake akusesa adalandira phone yochoka kuchipatala kuti kuno kuli ndi mwana ndipo mwanayo akunena kuti inuyo ndinu mayi ake chonde thamangani bwerani mudzamuone mwanayu chifukwa choti mwanayu sali bwino. Atapita kuchipatala kuja mayi aja sanamzindikire mwana wawo anasinthiratu mungathe kuona pa picture apa before ndi after. Ameneyo ndiye ndi mtsikanayo. Atam'funsa mwana uja, Bambo ako ali kuti? mwana uja ananena kuti, Bambo anga sindikudziwa kuti ali kuti. Anandisiya kalekale. Zotsatira zake, mayi ake aja anam'tenga mwanayu kupita naye kunyumba. Apapa ndi mmene alili. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ana ambiri Mutengerepo phunziro. Chikondi cha mayi simungafananize ndi cha bambo. Chikondi cha mayi ndi cha original. Ndipo mayi wina aliyense amafunira ana ake tsogolo lowala. Bambo angathe kukuiwalani koma mayi anu sangakuiwaleni. Kaya iwe ndi wamisala, mayi amakunyadira, amakutchula ndiwe mwana wanga. Koma bambo ako angathe kukukana pofuna kupanga impress ka mtsikana kena kake. Bambo ako angathe kukana banja lawo pofuna kupanga impress ka side chick. Zimachitika zimenezi koma mayi sangakukane. Ndipamene mudzaziwe zoti chikondi cha mayi ndi champhamvu. Azibambo ambiri. anabereka ana ndipo sawadziwa anawo, anaberekera moyenda muliyenda sawadziwa anawo, koma mayi sangayiwale mwana wake. Ndi zosatheka, takhala tikuona azibambo akukumana ndi ana awo, ana awo atakula ndipo anawo samadziwa zoti ndi awo. Zikuchitika zimenezi, taziona zimenezi koma mayi sangayiwale mwana wake.